Nyuzini, Nkhani yongotipeza kumene ndi yonena kuti amayi Jessie Kabwila tsopano akazipereka ku polisi tikunena panopa ali m'manja mwa polisi ndithudi. Kutekoto akuti apolisi anakafika mpakana kunyumba kwa makolo awo? Zimenezozo zinapezeka zonoti zawapatsabe theng'eneng'e kuwapatsa mantha apaderadera kuti ee iyayi sichitofika pamenepo ndine! Ndabwera, mufuna ine, osati makolo anga yayi. Komabe, chomwe tipanga tifotokoze nkhaniyi motere kunena kuti, pajatu tidakamba kale mlandu wa Vitumbiko Mumba ndizonena kuti panalinso munthu mmodzi amene amafunikira kuti amangidwe nawo yemweno ndi Mai Jessie Kabwila malinga ndi kunena kuti no press briefing imene ija ankachitira limodzi ija ankati we got this ndiyeno amayi Jessie Kabwila ndizonena kuti akhalabe akuyenda champeni malinga ndi mmene anthu akumakambira kuti no samapezeka pezeka iya ndetu leroli kunapezeka zonoti apolisi anayendera amayi Jessie Kabwila kunyumba kwawo ndipo anali apolisi okwana 10 amenewo kafika kumene kuja I think sanawapezeko Kaya nanga si ndi Sunday lero obviously mwina anali kaya ndi mma tchalitchimu kaya zinali zotani kaya kupumula kwina kaya kukacheza kwa achibale kaya kwa kwa yani kwa anthu ena basi anapezeka kumene kujako nde anaimvano nkhani ija kuti kunabweratu apolisi okwana 10 kuteko kuzakuyang'anani kunyumba kwanu kuno oh eh Iyi ndi mmenenso amakamva zonoti akutinso ochulukiraponso oposa 10 apolisi ena anapita ku area 36 komweno ndikuja kunyumba kwa mayi awo kwa makolo awo apita kumene kujanso nde anati eeh zinthuzi zayamba tsopano mpakana kukafikano aah kukakhudza ma relatives anga achibale anga nde tipanga bwanji nde anapezeka zoti anangozinyamula okha pa chithunzi pamene mukuchiona pa screen panupo zimenezo wautali kukazipereka okha ndekutitu ku police headquarters ku Lilongwe komweno ndi ku area 30 kumeneko basi ndekutino akusungidwa kumenekoko we don't know kunena kutino kodino chiganizo chimene apanga apolisi kumeneko ku area 30 chikhala chonotino awasunge adzigona komweko kapena awapititsa ku Lingadzi nanga si ma police station awiri amenewatu ndi amene amaoneka kutino ama, ama, amadziwika bwino akuti Akuti Kanengo police station komanso ndekuti inayo kumaitcha kunoti no Lingadzi kuti kapena awapititsa ku Lingadzi sitikudziwa koma pakanali panopa ndizoti iwowa akazipereka nde tingatsimikizebe kunoti nawonso amangidwa ndithudi. Ayi mmenemo ndi mmene zikuyendera, mlandu nde tinakamba kale sitingamachite kubwereza bwereza tikuti tu akuti iwowa anapanga press briefing imene inakatha kubweretsa chisokonezo nthawi ya chisankho ija Kunamizira dpp kunena kuti no idabera ma vote zomwe zinakapangisa zonena kuti mwina mwake anyamata a mcp akwiye ayambitse ziwawa nde zisankhozo zinali zisanalengezedwe nthawi imeneja akuwerengabe a mec pamenepo akuti anakatha kubweretsa chisokonezo mu dziko muno ayi timvabe zambiri mmene zikhale zikuyendera koma ndekuti tingamatsimikizirane motero kuti nawonso awamanga finally. Ndetu ngati pali chomwe tingakambepo apa ndichonena kuti milandu ya anthu andale tikudziwa kale mmene zikumayendera akamangidwa chonchi basi ma belo koma amalawi ambiri makamaka amene akumaika ma comment pa channel pano tapanga observe kunena kuti sakusangalala ndi mmene milandu ikumayendera ndipo akamva zonena kuti no wakuti wamangidwa zikumangokhala zonena kuti aah ameneyo atulukaso pompano nde aah nkhani zakezi Nkhani zake aah zangotikwananso tikudziwa amutulutsa ameneyo mpakana kumachita kupanga predict ndithudi. Ayi tinenetu ma guy pano kunena kuti nkhani za ma bail wina aliyense amakhala ndi bail moti olo inu mutakhala kuti no mwamangidwa pa court mukhoza kukhala ndi mpata umenewo opempha bail mwaiona eti sizoti ndizolakwika kuti amawapatsa ma bail. Pamene pamalakwikira nkhani izizi mponena kuti Iwowa akawapatsa ma bail nkhani ija imatanthauza kuti yatha. Ndikhulupilira zoti olo inuyonso zimene mmalingalira ndi zimenezo. Pamenepo mpamene pamakhala vuto. Ife timayembekezera zonena kuti no, anthu akapatsidwa bail, nkhani zawozo zija zisamachite kutha mpakana miyezi 6 iyayi. At least miyezi itatu ngati zachita kuchema koma miyezi iwiri ndi yokwanira, anthu aja akhale mpakana nkhani zawo zija zatani, zagamulidwa. Koma nkhani zija zimakapezeka zonena kuti mpakanatu zikukatha mpakana Zaka, zaka, zaka, zaka, mpakana ulamuliro uwu udzatha, udzapezeka kuti wachokapo, a, 5 years yawo yatha, basi tukalowanso mu ulamuliro wa 5 years ina. Zimenezozo sizimaperekano good picture. Ndi zimene I think a Malawi ambiri amapanga react kuti apapa sizimayendapo komanso sizikuyendapo. Nde tikhulupirira bwanji kunena kuti anthuwa amangidwa Kapena uku nkungomangana kwa pakamwa basi cholinga choona kuti angoonetsa ku gulu kuti amanga akuti akuti amanga akuti akuti. Ndakupanga check iwe panali nthawi ina yake timakamba zonena kuti no police tu simachita break ikachita break ikachita holiday ndiye kuti no mbava zithyola mwaonatu lero ndi Sunday koma mpakana Sunday akuti anachita kutuma apolice okwana 10 wautali kukafika ku nyumba kwa a Jessie Kabwila. Ali iyayi, kumenekonso mwina simungakampezeko inu enanunso kaya nde akuti kuna, anali angati, ka opitilira 10? Kukafika ku nyumba kwa makolo ake a Jessie Kabwila kuti iye, mwina mukumbisa kuno mwana wanuyu, amene tikumfuna ameneyo. Ee, siimachita break iyayi. ee lamulo silimachita break ilolo limakhala basi likugwira ntchito day night posatengera zonena kaya kuti kaya uli kuti kaya mu chikondwelero chotani kaya nthawi ya ntchito kaya nthawi ya holiday nthawi yopumula lamulo lilibe nazo ntchito zimenezozo ayi mmenemo ndi mmene zayendera za mai jessie kabwila tikhala tikumamvaso kuchoka ku polisi kuti kodi abweretsako zotani Eee mufa nde tima details ena ndi ena nanga si apolisi akhala chete kwambiri abweretsa bwino bwino akapanga process ma detail onse ndithudi. Muli mmaganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kuwayika molemekezaso maganizo anzathu akuti.